Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana chomwe tikukupempheni tapangani like share video iyi komanso onerani mpaka kumapeto kuti muziwe choonadi chenicheni pano tifuna tifotokoze mavuto a amalawi amene amakumana nawo ku south africa akathamangisidwa amasowa pokhala chokudya zambirimbiri ndiyeno tiyeni tayamikire anthu amene akuthandizira asilamu posatengera kuti msilamuyo ndi waku malawi kaya ndi wakuti koma asilamu ali ndi umoyo wothandizana. Komanso khalani pompo kuti muonere vidiyoyi watipasira Namadingo ndi mmene wafotokozera matenti amene anabweretsa pamenepo ndipo zonse zitu zimachitika ndi asilamu Mm. mwina kuMalawi kuno timangomva kuti asilamu izinso ndinene bwinobwino Yeah, tanenani. thandizo limene linali ku kampu ya ku durban imene inafika tsiku lina anthu 11000 limaperekedwa ndi asilamu
Wow.
uku sindinakumanepo ndi anthu achalichi Wow. ayi mm. izi muzimva anthu achalichi anthu amapereka zachakhumi uku kunali asilamu matenti amene anakhomedwa kumeneko mwina mmangoona inu kuti ku kampu umaona zi matenti zazikuluzikulu we are talking of a tent that was that would cost almost 20000 rands a day mm. kuti ingokhala pamalo paja wow. amapereka ndi ndani ndalama zimene asilamu, asilamu. Yes.
asilamu anapereka matenti asilamu anapereka chakudya tikati chakudya situnena chakudya chosakwanira mm. tikunena chakudya mammawa cha anthu 5000 wow. chakudya masana chakudya madzulo mm. komanso mkati mwa usiku chifukwa chozizira kwambiri kumaperekedwanso ti mm. mm. mm. ine ndikukamba sikuti izi ndamva munaona nokha sindinamvera wina akundiuza pa, pa voice note kuti atokuno makuti makuti yes. ine ndaona chikondi chimene asilamu aonesa anthu komanso popanga zimenezo asilamuwa sikuti anali ndi live feed imene imaoneka pa facebook kuti tikupanga kuti tikugawa tikuti ayi ichi ndi chikondi chenicheni akamanena kuti anthu akukondana tikunena zimene anapanga asilamu ku durban uh, mu chaka cha 2026 wow mu june ine ndaona chikondi chenicheni and ndinene kuti asilamu mulungu aziadalitsa no brilliant chifukwa pa mission yonse tikachotsapo asilamuwa nde chinakachitika ndi chani no anthu anakakhala opanda chakudya matenti tikukamba kuti ayikidwawa sikuti anali atayikidwa nthawi yonseyi komano anthu aja atayamba kusonkhana ine nkhani yonse ndikuidziwa chifukwa ndinali konko Yeah. ndimamva kwa anthu amene amabwerawo Yeah. anthu atayamba kusonkhana ku kampu ya ku durban wina asakuuzeni bodza panalibe tenti panalibe chakudya anthu aja kumachuluka anayamba ndi namba ya anthu 40 anthu 40 anakwana anthu 11000 anthu aja akufika pamene paja pakuti kampu ija yachuluka choncho komano mvula inatulukira oh my goodness ndi pamene panatulukira asilamu asilamu anabwera mvula itatulukira ndikuzayamba kukhoma matenti ndikuyamba kubweretsa chakudya Ndipo asilamu anadandaula atamva kuti anthu akuchosedwa ku Durban akupita ku Limpopo. Yes. Asilamu anali ndi funso limodzi. Kodi anthu akapita ku Limpopo akadya chani? Mm. Mm. Chifukwa chakudya ndife tikupereka kuno. Yes. Anthu akapita ku Limpopo akagona pati chifukwa matenti takhoma kuno. Mm. That's why panopa mukuona ma clip ambirimbiri. Anthu Yeah. anafika ku Limpopo there was no tent. No, Anthu that's akukamba not zosowa chakudya. Cause the Muslims were left there. No, it's terrible. So you know this is a call to Christians. Sitingamalalikire za chikondi pamene nthawi imene anthu akufunika chikondi ndi imene ife sitikuone. timafuna anthu apereke za chakhumi timafuna anthu apereke za chani eh, pastors basket koma nthawi imene anthu akufuna chikondi sitikuoneka so the situation chitsanzo chabwino chomwe aonesa asilamu chonde chonde amipingo ina tiyeni tizionesani chikondi chabwino kwa anthu tithokozenso Namadingo sanabakire akhristu potengera kuti iye ndi khristu ayi wayankhula chilungamo chenicheni chomwe akuchita asilamu powathandiza anthu posatengera pofuna kuthandiza angothandiza munthu wina aliyense amene wagweredwa vuto ndiye tiyeni amipingo ina akhristu kaya iwo achipembedzo cha makolo eh? Tiyeni tonse tithandizane pamene pali vuto lina lake osamangowasiyira anthu ena ayi chifukwa kupanda asilamu ndiye kuti anthu ambiri akufa ndi njala anthu ambiri akuzunzika kwambiri kwake mulungu adalise asilamu onse pa dziko lonse lapansi komanso mulungu adalise namadingo pokhala ndi chiganizo kuti akathandiza amalawi amene akuvutika ku south africa amalawi anzake komanso ndikukapeza choonadi chenicheni chomwe chikuchitika dzikolo